aha bwera pamenepa ndikubwera ndikubwera asanandala zibwera kumpana zomba zija bwana Hmm, kuchita nyonje bwanji uchita kukangata kuwedza kuntsinje bwanji nsomba zimenezo zovuta kugwira tayesenani niyo muone Utanthauza chiyani? Ndi zophweka izi. Ndi nkholokolo zimenezo. Zimafunika munthu wa timing manja. Ngati mmene ndilili ineyomu. Sandiwalire. Upite kumadoko mwa changu changu. Ukatenge nsomba zina pa makiletiyo. Oh. Changu. Hey, andi Chabwino, maganyako. eh. Yembekezani, yembekezani.

mmene ukuonera nkhope ikalipire malonda ndikudziwa koma geni njochepa bwana waona izi mtalayo Ah, tamusiyeni munthu Ah. cheneni ayi Mayo! Magabe! Kamunthu wachabe chabe, ndiwe ndani? Ah, ndinachi, ogulisa fresh. Ngati mufuna ndewu, yesani. Yembekeza uone. uziziwa tiyeni Ah. Huh. Hey, mtala iwe uli bwinobwino ndili bwinobwino achi waicho chayo ndi mbola apo nde uzingothawiratu sindikuopatu olo ntaphedwa master jema sumaza ine he anthu nonseni zoona kumamenyedwa ni munthu mmodzi weniweni oh chimwene kumfu yake ya munthu ameneyo ili bwino kwambiri chimwene mmene akuneneramu ndiona ngati ndiophunzira achimbiye amenewo oh hmm. ndiye kuti akumutsogolera ndi chimbiyayo chimwene ine ndilibe nazo ntchito kuti akutsogozedwa ndi ndani munthu ameneyo ndikamupha ameneyo zisiyeni kaye tiwauze kaye chimbiyawo angadzatione ngati ndife anthu amtopola Huh. zimene wapanga zoterowa mkati ka musiyeni kaye mukamudziwitse kaye mdala chimbiyayo kuti amuchenjeze ophunzira wakeyo akakula mtima tipita ku sukulu komweko tikathidzimula ophunzira onse ndakunyadirani akazi zikomo He, he, he, he, zikomo mwachiona achi chikabwera nthawi zinozi lero nde chindimva madzi chimenechi bizinesi ili bwanji Ili bwino. zikuonetsa maoda zambiri lero Tenganikoni. ayi osadandaula ine ndi amene ndayenera kukugulira iwe kanthu poweruka ndikugulira koka wafa nde unali kuti nthawi yonseyi mafuta ako ndangati iwe ha? sikuyankha bwanji ngati sukufuna kugwira ntchito kunoko bwanji osangosiya ha? kapena bwana wangati iweyo

Ah, tsono tsono nsomba mukandipasa ndalama ndipombonezeka mudikire kaye mudikire dikirani kaye Eh, eh, eh, eh, yembekezani kaye Eh, otenga atenge apa kutenga nsomba ziwiri kugula nsomba ziwiri kutenga ziwiri za prize ukagula imodzi kuyikanso imodzi ya prize ukagula 5 5 piece of prize

ya ya ya muzindipasa ndalama musandipomboneze nsomba ndi zambiri ndati zikukwanani dikira ndikatenge zina mudikire kaye pompano ndikatenge zina pompano pompano dikira ndi pang'ono opusa iwe iwe ndiwe mwana wa masikini eti ukuona ngati apapa wafika kunyanja kuti ukuwedza bize kumangondibera nsomba apapa lero ndikuika poyera anthu akudziwa kuti umandibera uja ndiweyo chitsiru chimene chonde musanditengere ku polisi bambo anga anamwalira ndili ndi zaka 5 amayi anga anamwalira ndili ndi zaka 8 ndi ndimakhala ndi agogo anga zaka 70 sagwiranso ntchito ndi okalamba kwambiri oti amangokhala panopa ali chigonere pa bedi moti palibe chimene tadya kwa masiku atatu chaka chinonso cha folo tisakupereka lendi alandilodi akutithamangitsanso panopanso agogo akudwala kwambiri ndikusowa ndalama yoti ndipite nawo ku chipatala ndichifukwa ndikumaba izizi zimene ukulankhula apazi nzona ndikukuuzani zoona mwina mudzakumana ndi alandilodi anga ndadzindevu atsitsi loyera kwambiri komanso ali ndi dzimaso dzikuludzikulu amavala chilile mba ngati a mfumu mudzaona Hey, kamwana. utenge nsombazi ukathandizikire ndi agogo akowo wamva eti ndangokupatsa kwa ulere wamva eti Oh, zikomo mchimwene, zikomo mchimwene, Mulungu aonjezere pamene mwachotsa. Zikomo kwambiri. e basi kazipita Oh, zikomo kwambiri. Eh, akasitomala. oyes oya Tikudikirira. e ogula imodzi atenga ziwiri inu ndinu ndi amene mwandipatsa paja sindikuyiwalani omaliza amadya bwino zinazi tengani za ulere paja ndalama ndapereka kale eti e amwene ndi basi ndakunyadirani zikomo kwambiri muzibwerabwera akasi ya ya bola pamenepo lero ndili mokhaulisa mdala mwanyowetsa bwanji mdala ufuna nsomba kodi mdala ukufuna kuti kakamba ayi sindinayang'aneyang'ane kamwana kena kake kazaka 12 kankhope yozungulira choncho ndi kamwana kovuta zochitika kwambiri Oh. mukunena kamwana mayi ake anamwalira bambo akenso anamwalira agogo ake ndi okalambitsitsa amangogona tsiku lonse eya nkamene koko kamangokhalira kuba ndi ndalama ndi kulandira milandu ndiye mungandiuze kumene kali oh ndakudziwa tsopano ungathe kukhala landlord woyipa amene mwana uja amandiuza ah musayankhule ife mmene tikuonekera muno tingakhale pa plot taganizani chaka cha four chino tisakupereka ndalama paja mwana kameneko kandiberakonso ndalama zimene mmafuna nkapungulire rent kwa landlord hey ndiye munakaona katalowera kuti uko oh zikomo hey koma sanakubereko pamenepo ha sanakubere mm sanakubere chabwino chifukwa mmene ndikumudziwira mwana amene uja alidi mbala amene uja ha

Yarram imeneyi ndi damage. Nde zisakuwawe. Ndikudulanso kumalipiro ako. Mwezi wina uliwonse kumangondidula. Huh. Udzichenjera. Apapanso nde kuti salary yako yonse yatha. Bwera kuno. Ukamachedwanso ndi 20 minutes. Sindimakupasa lunch. Ndikuona kuti ukudelera. Dzipita. malonda malonda a nsomba pano ogula imodzi atenga ziwiri bwerani bwerani azimayi muzasankhe nsomba za freshi mukagula imodzi ndikuonjezerani zina ziwiri zaulere bwerani akasitomala chambo za freshi izi bwerani muzasankhe akasitomala zotchipa sankhani azimayi sankhani e koma nsomba zimenezi ndi za freshi ndi za freshi zimenezi madamu mungathe kuona ndakawedza ndekha ku mtsinje onani akasitomala ndi chambo chenicheni chabwino chimenechi tatipatse Ego. Ziko maziko mwa customer. mwana iwe Eh? Oh. Huh. unkati bambo wako anamwalira komanso amayi ako komanso agogo ako ndi odwala kwambiri undiona ngati ndine opusa Achimwene, sikuti ndikunama ine koma gogo anga samba zichesana zikonde ndamare ndigulitse. ukunama iwe iwe mavuto mwana usamva iwe Tikumenyelera! Chitsiru! Iwe wakubayo ndalama zimene wanibela kunyumba zili kuti? Ndiwe opusa kwambiri! Ndiwe mwana osamva ngati masikini iwe! Koma mbala iwe! Ukunditola iwe eti ndine agogo ako makolo ako unkawapanga choncho? Umandiona ukalamba kwambiri kapena? Usati ndwii pamenepo! Mwana woyipa iwe kwambiri! Mbala iwe ndi zoona zoti ndiwe gogo wa mwanayu? ndiwe chisiru bwanji chimene ndinganamire ndiye chani makolo ake onse a mwana ameneyu anamwalira amene ndikumamusamala ndineyo gogo wake ndiye ukunena zichani iweyo tiye dzuka tiye dzuka ndikakupasa chibalo chifukwa cha mwano umene wapangawo ndizikunyetsa mwana wosamva iwe tiye kwapa tiye achi achi oh achi ndakhala ndikuyang'anayang'ana aphunzitsi akufuna afuna ukakumane nawo akundifuniranji yes yes mamemba yes mamemba ndasangalala kukuonani oh? Oh, achi! Oh, unapuluva eh? He, ndakuona. Tiyeko tibandulane pang'ono. Achi, ukuchedwa master akudikira mkatimu. Tamati iye. Ndabwera master. Kodi mufuna mundiphunzitse ma skills ena? achi umapanga ndewu ndi anyamata ako aminyanga amangosokoneza nde ine ndimatetezera kuti asamenye anthu. Ndikudziwa ndiwe munthu wabwino kwambiri, munthu wachifundo, komano kuletsa zinthu ndi ndewu? Nanga ukanapha mmodzi mwa iwo? Kuyambira mawa sindiwenso wophunzira wanga. Huh? Master, kusonyeza kuti mwandichotsa? madala palibetu chimene walakwa uyu nde mukumuchotseranji sungazivesese khala chete mphunzitsi mphunzitsi ndikuziwa ndalakwisa ndikulonjeza sindizachitanso wachedwa apapa sudzasinthanso iwe panopa bp yanga yakwera kwambiri tuluka panja aphunzitsi ah. sowa achialefa adati mumapangiranji zimenezi ifuyo chani sukudziwa kanthu iwe zomuchitira bwino iyeyo

mwakondo munonso muli anthu aluso iweneyi ndi odabwitsa kwambiri ndi odabwitsa kwambiri ine ndimakhumbira ndi mwana atamapanga zimene wapanga uyuzi bwanji ndikuwuzani ndi mwana wopsa mwamona bwanji mwamona bwanji

Mu- aonjezere mulungu zikomo zikomo zikomo bweretsa kuno Ah, ah. Mayo! Ah, ah, ah. waleje eh, waleje mwathawani eh, ngani zinazeleza lamulo lopangira izi mwalenga kuti wakulu kungoti maluzi apapa ndichifukwa timapanga zimenezi ngati tapanga zophwanya lamulo chonde tikhululukireni wapanga zizawo chitsiru wamveni nde ndalama izizi tikutenga ndifeyo hey ha, zimenezo ndalama zanga ndakupatsani nthawi yake pita uko iwe oh wakulu musantengere bola ino ndine tathana basi Sing'amba. Oh, ndiwe nyongolo zedi ufuna kufa eti oh nkhululukireni mchimwene amene ndi achiujeni anationesa zakuda uja Ndiyeyu musadandaule timulongosola lero. Aaa muganiza choncho? Ndikuphunzitsani chikhalidwe. Musiye kuvutitsa anthu mdera lino. Ha? Waukabe. Hey, hey, hey, musapange ndewu hey, chonde lekanani musapange ndewu hey, hey, hey, pepani waukulu musapange ndewu tadikirani kaye tadikirani kaye siyani siyani siyani siyani siyanani siyanani iwe kungfu yanji imeneyo imeneyi ndi amaitcha ya njoka ndipo imeneyi imalumira makape ngati inuyo

onani zimenezi onani izi makape zitsiru Oh, lekani musapange ndewu chonde. Tiyeni muleke. Musamenyane, musamenyane. mundimvesese bwino kwambiri ndisazakuoneninso muno apo bii ndizakuphani tiyeni uko Eh, eh, tiye- tiyeni. makape Hey, chimwene uli bho bwanji bwanji m'dzendere limodzi wendine Mayo! ukuyamikira chani ukuona ngati nzabwino sukudziwa kuti pamenepo wayishosha iwe ndiwe mwana wang'ono ufuna kufa msanga tamvera iwe ine ndimaona ngati ndikukuthandiza sindifuna thandizo lako ine ndine mphawi wachabechabe ndilibe nthawi yoti ndzilimbana ndi munthu panopa sikutinso mphamvu ndilibe inayi koma kupewa kumaposa kuchiza iwe ukuwadziwa anthu amene aja tiyeko mavuto Ha, muyembekeza zoti sukulu yanga ipita patsogolo ingatchuke anthu nonse kumenyedwa ndi munthu mmodzi chimwene amamenya khung'fu yachilendo amatere amati yanjoka ndilibe nazo ntchito kuti khung'fu yake amayitcha chani koma chimene ndikufuna mundibweretsere munthuyo ndithana naye ndekha mchimwene bwanji tisavutike nkuwauzanso achimbiya koma tingomuzinga basi chabwino maganizo abwino poti tinawauza kale anafunika mwana amene alandire zotsatira zakudelera kumene wapangako Eh, abwana. Nde ukubwera kuno kudzatani. Munthu wotha masiku atatu usakubwera kuno. ndiye ndiye ndeno hey hey ndinakuchenjeza kale bwana chikhala sinakuchenjeza kuti kungochedwa kwa one hour ndi chimodzimodzi wajomba masiku atatu ndiye tiwerengetse tsiku limodzi ndi 12 hours pamenepo nde kuti 12 times 3 ansala yake ndi 36 days ndiye kuti pamenepo masamu ake 36 days times 3 days imene wajomba ndiye kuti pamenepo ikupangako ikupangano miyezi itatu kusonyeza kuti sindikulipira miyezi itatu

ha musadandaule musadandaule Ndi- ndikoza zonsezi mungathe kupuma kaye Pa- palibe chovuta yayi chitsiru bwana waukabe achi ha alefa aha chi upita kuti no ndisakayende chabwino chabwino ndimatunduze ngati utabwere mwachangu ndikusungire chakudya tati ndikubwera pompano ndikudikirira apa ndendere madzi pambanga akuti chikhala kuti iwe sanakuchotse kagulu umalimbana nako kaja kamati kakadatsa pa aliyense ikangokumana ndi anthu amene achiti zingophambadzana ifoka inenso sindimaimvatu achi ndiziganga zoyipa zimene zija bola ungokhala moyo wako uli pa chiopsezo koma musayembekezere kuti akamandiputa ndizingokhala ndi akamandishosha shosha ine Ndizingobandulana nawo olo ntafa. Kuzandiika m'bokosi, kwanga kwatha. Achi, ndikuziwa mmene zikupwetekera. Koma bambo anga panopa anakula. Koma ukudziwa kuti amakukonda? Zimenezo ndikuziwa. Ndaphunzitsa mwanga. Ayi ngati mdala wanga. Sindingakwiye ayi. Sizandifikira bwino pamenepo. Achi, usamafunthayi. Ah. Uzigwiritsa ntchito nzeru. Eya. Ndikupitano. Mm. Hey, tizingokumana not. Ungokhala mzanga. Eh, ufuna so upange mafizo? Ayi, so ndabwera kuzagula mowa wagogo wanga paja ndikapanda kwamvera tsiku lina la katsa ndi amene aja. amakupangira nkhanza mdala amene uje Eh, ndi ankhanza amene aja iwolo mmene munandiledzeretsa muja kunyumba anakandimenya Eh, zimenezo sizindisangalatsa kungoti ndiokalamba ndikanampatsa makofi ine kumumenya simungamukwanisa iwolo mutakhala anthu atatu mdala amene ujayo Ah, gogo wake amene uje ukumunenayo ndi wa namedzi chani pita ukayesere mchimwene hey usandigwiritse mada arini He, nkhani imeneyi sinambe ndanamizako munthu chiyambire

chimwene mvetsera ndizoti sungamkwanitse zikavuta uthawire pa windo wamva iwe siya zimenezo umphetsa aliwe musadandaule sungamuthe kumupha ameneyo Huh, dikira uone hmm. Huh? Huh. koma mwana ameneyu ha ndiwe chitsira ufuna chani Mvetsera nkhalamba iwe, ndabwera kuti ndizayese nkhufu yako. Ah! Eh, ah, ah, ah, ah, ah, ah. ha dikira kaye ndikudziwa kuti wandibweretsera mwanayo zikomo kwambiri ine sindikuyesera ndikupha mnyamata iwe bola ungosiya no chifukwa ukandionjeza ndikuphunzitsa chikhalidwe nkhalamba iwe usandiopseze

Oh, musagwe wakulu musagwe dzukani dzukani okay zikomo kwambiri maine maine Ah, huh, ha chosutira fodya changa huh. ndikupha

Eh, nkhani zina amwe. Eh. Chitsiru bwanji? agogo ndabweretsa Huh. Unamtenga ndiwe kuti abwere kuno? sindinamtenge ndine amangonditsatira kumbuyo Wopusa iwe. Usamangondibweretsera mavuto pano. Kakwere pa chibalo.

Ah, ah, sinnavulale koma oh, koma koma koma eh, ah, ukupanga chani ndikudyera pamene popo ndeno kudyera kokhakokhako ukungophwanya china chilichonse ukulowesa pansi bizinesi awo mundidule ku malipiro anga Ah, koma ulo ndikudule zibekete zina tizitenga kuti Ah, basi usapangeso usapangeso tiyeno bizinesi oh chabwino bwana

Hey, malume Eh? tikufuna zambo 50 wakulu mukuti zambo 50 eya zambo 50 mufuna ife tikunyamulireni kapena mudzinyamulira muzinditsatira oh palibe vuto Hey, mkulu. Kodi n'kotalika bwanji komwe tikupitako? mmesa ndinu amalonda Eh, muzingonditsatira abane ndariro pamwe. tafika pamene popo lowetsa mkatimo Awa chabwino. Hey, wa fresh uja wabwera. Hey, wa fresh uja wabwera. hey! kodi muli munthu mkatimo changu changu ah, ndinu inunso kachikena

kuteroko munthu ake ndiweyo amene ukuvutitsayo ee ndineyo ndiyeno kung'fu yakonso ndi yopanda dongosolo bwanji osangondijoyina ine kuti ukhale dolo wati bwanji ufuna ine ndijoyine iweyo tikulamulira mizinda yonse ndife ndife madolo apanopa ukajoyina gulu lathuli tidzikupangira china chilichonse aa iwalani zimenezo sindingakujoyineni ine kung'fu yanu sindikuyiopa ulo mpang'ono pomwe Heh, ndiwe chitsiru bwanji ndikupha ine kuno mm, bwera ndakonzeka

chimenecho ndi chibalo china chonamiza anthu tiyeko yamba pamenepo Eh, mtala! Eh, mtala iwe! Eh, nganga shadow! Mantisi yanu ili ponda, iye asera lero! Mtala, ungandiphunzitsakonso zina? unadziwa bwanji kuti ndimagwiritsa ntchito mantisi Eh, mwaiwala usiku uja uja tinkamenyana uja yoyamba yachiwiri yachitatu choncho choncho ndimagwisa ntchito ma freestyle mpaka ndinawabandula anyamata onse aja bwanji mtelewo mundiphunzitsekonso zina ndiwopusa bwanji umagwiritsa ntchito masitayilo a ine nganga dikira ndikufotokozereni dikira ndikupha mchimwene akutero mukuphunzira pita ukamuchotse oye chabwino

mwa mtima wanga hey mchimwene bora wabera masitolo ambiri kwina kwanga kuphe tiyeko ndiwe chitsiru ufuna undithawe sichoncho chitsiru bwerera bwerera ndati agoga musadandaule ndikukakutengerani mowa he master ndamva kuti munthuyo amamenya ya mantisi e ndi choncho manja akeyo amakhala ngati kuti ali ndi zitsulo choncho akamamenya ngati akumenyera kompyuta choncho ine 7 ndine wamkulu wa kung fu konse kuno ndapha anthu ambirimbiri ndani sakundidziwa iye ndi ndani bwanji tikangomtenge mphunzitsi wake timbweretse kuno mumfunse inuyo ayi ngati anauzidwa kale zimenezo zisiyeni apa ndi nthawi yokuti atenge mtembo basi patenga nthawi kwambiri munthu atayima ndikumanditchalenja ine

zikomo chonani achi ukumalimbana ndi anyamata ako aminyanga panafunika usamale ulo akwaiti kuiwala ukudziwa si kanthu kameneko ife ndi eni ake mphamvu sangapange china chilichonse kwa ine Archie! mufuna chani Phunzitsi! Archie uchendo amene! ndimaganiza ndi zinthu zenizeni Ha! mongoona chule apa Huh? Bola ine chule. Kusiyana ndiwe kamba. Kamba amakhala wamantha. Huh? Huh? Ukuona ngati ungalimbe? Tiye uzione. Kauzeni aphunzitsi achimbiya. ngati uli ndi matekiniki achilendo kwa ine bwanji osagwiritsa ntchito Ah, chitsiru ndi zimene ungandionetse basi zachisoni sindikupatsanso mpata

ndikupemphani pagulu pano siyeni ameneyo wamoyo palibe munthu amene amalimbana ndi ine n'kukhalanso wamoyo ndikulankhula komaliza kuti mumusiye mwanayo ndiye ndikakukanirani mupanga chani ndiwe wakupha ndine ndemwe achi achimbiya chabwino ndamusiya koma ndi chenjezo limodzi lokha pasapezeke ophunzira wanu amene azisokoneza zochita za ife tiyeni Achi, uli bwino? Ah. Aha! Achi, tadikira! siya azipita pakufunika muzipanga mapulakitisi kwambiri kuti muzathane ndi a 7 aja ndikulonjeza sinzanama bodza ah, sinzanama bodza kwa inuyo ah, sinzanama bodza kwa aliyense ndikulumbira sinzanamaso bodza komanso sinzaberaso munthu aliyense ndikunenetsa sinzabaso ayi ndikunenetsa sinzanamiza komanso kuba ayi ndikulumbira sinzachitaso chilichonse ndiye ukazanamaso nde muzandimenya mpaka nakundipha ha ndikakupha ufuna ndizasale ndekha mbanja muno nena china ndikazanamizaso munthu kapena kumbera eh, eh, eh. eh, ndiye wati ndizakupange chani nena uzatani ndizakhala mwana wa hule basi oh Ndiye ukunena ndani? Mesa makolo ako anamwalira iwe usewera ine? Koma ndinu agogo sindimanena inuyo ayi. Ngati wanena iwowo inenso ndiye kuti wandinena. Koma koma koma paja munati ine ndilumbire nde mesa munthu ukamalumbira umalumbira chinthu chopweteka kumene ine ndalakwitsa pati apa. Koma usanene choncho. U- Unene kuti ah, unene kuti ah, ah, em, ah, ndikazanamaso bodza agogo. ah, Eh, zativuta. Ndine be agogo ako basi. Ah, ndimaona ngati simundiwerengera. Ah, mavuto. Ah, mphunzitsi. Ah, Chimwene! Ah, Chimwene, wapanga zimenezi ndi ndani? ah, aseven ako amenyanga. Ah, mavuto tabwera kuno utenge pepala ili upite m'mafamasi ukayang'ane mankhwala awa mwachangu changu agogo mankhwala akudula kwambiri ndalama tilibe nde tigula bwanji ndilibe nazo ntchito kuti mankhwala akudula bwanji bola ubwere ndi mankhwala kuno apo bii munthuyo afa tikuona ndi maso Mwati sinzaba komanso ndisamayambane ndi anthu. Ndiye mukuti ndikapeza bwanji mankhwalawo? Ine nono sindikwanitsa. Hey, hey. Hmm, hmm. Ah. Hey, pita ukabe before ine ndakuuza. Ah, paja munati usamabe. Ndiye ndikadzaba tsiku lina musazandikalipire. Ai, ai. Mwana opusa. Eh, nganga. hey usalankhule kena kalikonse ndi ine pamenepo ndikuuze chilungamo sindifuna anthu amtundu ngati inu ndipo ndimadana nawo kulimbikira ndewo ngati mumayidziwa ndikukusunga muno chifukwa chakuti ndine munthu wachifundo chabe ukangochira udzipita Sindifuna thandizo lako. Ndikupita. Ehehehe! Ufuna uzikalimbana ndi a 7 nde ineyo ndikuchiritse kaye? Umandikulira mtima apa nde wapusatu. Huh? Achi, tadzuka! Nchokomoka kale chikazi chifa ka.

Oh, ndapeza pulani. Wakulu, munamtuma mwana uja kuti kaya koma wafa popo. Ah, ayeliyeza wafa koma anali pompano pompano mesa ali ndi mphuno yofanana ngati yangayo elo nde ndi yemweyo amadutsa pa bridge nde galimoto yamukankha wagwera m'madzi panopa pitani mukachotse mtembo wake inu mukachedwa ng'ona zidya mtembo wake simupeza ayi nanga mbiya zanguzi ah, nanga shopu inanga ndikuyang'anirani shopu yanuyi pitani mufulumire tamangani nambo chiwachi woti a Eliyeza kulibe kwangala Eliyeza aha

cheza akuluakulu Oh, yes, cheza, cheza, cheza. mabindu angati mwayenda bwino Hey, oda kuno oda tikufuna msuzi wa mpunga pano msuzi wa mpunga eh. hey, msuzi wa mpunga ukonzedwe

titsitsire Ya, ya, tiye, tiye, tiye. basi tibanduke ndikubwera kaye ndikazithandize

ndapanga dala kuti mudziwe kuti ndinu zitsiru Oho. kusonyeza kuti wachita kutithira mankhwala ndikupha Oh, musalimbane kaye ndine kamuoneni kaye ku toilet mani Uh. Ah.

munthu wake ndi ameneyu amene wandiuza kuti ndikuthireni mankhwala Ah, ndiwe. ngaune andije ngaune yaya chonde chonde chonde

nde ukapanga chani apapa udzigona apapa ukangoti wachira apapa uziuyamba wakwanu oh agogo musamakhala nkhanza choncho nkhanza zachani ndine munthu wachifundo nde bwenzi ali pano amene chabwino ndikupita wamva mgogo iwe sindikufunanso thandizo lako wamva eti ndakuonanso kuti ndiwe munthu waumbombo ukuona ngati ndingamakhale ndiwe ine kuno komanso ukuganiza ngati ndikufuna kuphunzira kung fu zachamba ukanakhala uli ndi kung fu yabwino iweyo sibwezi ine ntamenyedwa choncho ayi mwina umaganiza ngati ndikhala pano sindingakhale pano ine mchimwene usalankhule choncho usavutike nkundiuza zochita ndichokadi pano ndikangochira sindifuna kukuonanso ayi ndikakhala kutali kuti ndisazaonenso mphuno yakoyi Huh. dikira kaye ndidikira kuti nditani sindikhalabe olo utandiuza kuti ndikhale pano sindikhala Huh. iwe ndiwe chitsiru ndithu eti mesa ndikukuuzira kuti ukhale kuti mwina mwake ndikuphunzitseko kung fu ya latest ukufuna ndichite kukunyengerera kuti ukhale wophunzira wanga Ha? Ha. master ndikuvomereza kukhala wophunzira wanu odzichepetsa nde zitinso izi agogo paja munafotokoza kale nokha kuti mukufuna akhale ophunzira wanu ndiye musakane ayi

yanyani imeneyo yachiwala imeneyo yamantisi imeneyo imabwera chonchi oh phazi wanu ukununkha yamkati imeneyo imeneyo yakunja nde imabwera ndi chonchi Eh, apa nde imabalansa ya kumiyendo imeneyo Eh, koma simuriyosa katundu Eh, imeneyo ndi kung fu mwana uja ali kuti bwera oh, oh, oh. takulandirani achimwene madolo chipatso oh zanu zakonzedwa kale dikirani

mpaka lero ndinu zisayire mpedzepedze ndikupha lero usandilonjeze wati chani ndakuuza usandilonjeze sowa bwanji ukufuna kundisokoneza phwanya yanga iwe ndiwe mfiti eti ndikupha lero

ndiwe chitsiru eti usalimbane ndi zimene tikupanga ife pano apo bi tikukhwasamula oh dikirani kaye kamwana kakang'onoka ndi kamchimwene kanga tiyeno ine mani mani upita ukamuuza masita yakoyo ndakonzeka kuphana naye nthawi ina iliyonse Ah, yabwino iweyo. tiyeni kazipitani Eh, tiyeni, tiyeni.

Ha! ukungoganizira chabe kuti ndiwe masta achi ndiwe nyang'a ndi momwemo ndiwe ndani ine ndine 7 champion wa ndewu ndi bawo ndikukufunsa bolodzi ndiyankhe achi ali kuti Huh, ukafuna kulimbana ndine ufa osadwala 7 ukudziwa mmene ndikukuonera sukundifikapo olo mpang'ono pomwe

Mkazi. Hey. Hey, akastomala, tabwerani, tabwerani mudzasankhe. Tabwerani mudzaone makaliwo abwino awa, osutira fodya, tabwerani. Fikani pafupi. Mukasankha ndikuchotserani. Munayamba mwaonako makaliwo a latest ngati awa chiyambire? Ndi abwino, ma latest. Kana mukupanga chani? Chonde siyani samba zanga. Chonde chonde siyani. Siyani chonde. Mayo. Mdalawe, Achi ali kuti? papita masiku ambiri Achi asakubwera sindikudziwa kumene ali Chitsiru iweyo ukudziwa kumene kuli Achi. Ambekezani. Manyeretsa.

Ali pansi ndi mtembo. Akufuna zondiphetsa ndi ine ndemwe. Waona? Ndagulira aphunzitsi kaliwo wa uja ndinatcholera uja. Ndikhulupirira akamkonda. Master! Huh?

Hey, hey, Achi, tabwera kaye kuno. Hey. Achi, ukudziwa kuti imfa ingayambe kununkhira ababa? Master 7 anali pompano pompano kufunafuna iweyo. Akangoti afufuze fufuze mpaka kukupeza uthoka kuno. Akuti andipha pano. Ngati anali kuno kale masana sangabwerenso usiku uno. Abwana, mwanayo wadwalika kwambiri afunika chithandizo. Panafunika kuti mulithandize kuti achire. Chabwino, chabwino. Koma akangoti wachira ndiye azipita. Ndikudziwa. Ah, bwana. Pepani pakuvutitsani soni, koma tifuna mankhwala. Eh, eh, Chabwino chabwino. Eh, Ndikakuyang'anirani. Ah, mm. Ah, bwana. He. he. Maoneka ovuta koma ndinu munthu wabwino kwambiri komano ndimalakwitsa ndineyo zisiye zimenezo achi tiye timthandizeni kaye mwanayo ziwale zimenezo amenyetsa

ngoli chifuwa chifuwa chifuwa ndili biro amene si choncho ndi choncho ndithu pepani pepani ndikagone kaye

Ujue basi. Oh, abwana. Oh, abwana, abwana. Muli bwinobwino. Oh, achi, wandiphetsa. Tsa ndikufa pano. Chifukwa cha iweyo.

Dikirani guys. Ndikuuze. Mesa masipo poti wandikonzekera. Ndiye ndili pano. opusa inu masulani mwanayo tione ngati mungandithe ah zikuonetsa kuti zanu nzimodzi ndinamva ukumwenena chimwene mavuto Ah, mavuto Ah, anthu oyipa inu siyeni mwanayo Ah, ah, mavuto Ah, mavuto udzionere wekha ukuona zimene wachita manyeretsa awafa masa ako yafa zonse chifukwa cha iweyo ukuona muone mwana wakoyo ndikolowola maso ako iwe seveni bwanji ungondipha ineyo undimalize ineyo ndikufuna ndimuphe pang'ono pang'ono iweyo ukuona ndifuna kuthetsa mwano msiyeni mwanayo adzipita anthu oipa inu ah mavuto mavuto mavuto nsiyeni ah mavuto ana mahule inu nsiyeni mwanayo oh mavuto ah mavuto oh mwana wanga ana mahule inu ah

ndakunyadirani nonse